quickly ka m gaa n'ihe butere n'ụbọchị nke taa ihe m chọrọ ịkpa aka n'ụbọchị nke taa bụ ka ndị Igbo si egbu onwe fa you know but I'm going to use two major people nke onye ọbụla nọ on social media magoro about them you know uh, I'm so I'm going to use them as a point of contact wee were request ya wee mee address other things na-eme n'ala Igbo so ndị m na-ekwu ihe abụghị ndị ọzọ na-abụrọ Oge Ogechi Okeke and the Palace of Justice for quite some times now everybody on social media kwesịrị ịgụta one of their two one or two messages ha na-eshare battering each other eh, point of Palace of Justice na-anwa Ogechi aka na o werego afa so many people nara ego rie eh, but otu ihe m chọrọ ime ka ụnụ mata bụ ihe o nwe ihe one thing ndị Igbo anyị a na-eme m ada like each time m bịara m bịa m mepere my data bata online fụ na message na message Palace of Justice and Ogechi e, e, e, Okeke ọ na-agbawa m obi ya ọ na-ewe m iwe I don't want to be seeing it again you people should be reasonable be matured in thinking and in reasoning because ihe unu na-eme na does not make any sense to me gị bụ Palace of Justice ya bụ anytime na ị kpọpụta ndị ihe na-esiri ike kwụba ha were kamera chido ha n'iru na-ablast your fellow human being what do you gain ka ọ gị bụ Ogechi Okeke na-aga na-ablast people that na you ijikwa nwere their record from a to z that na ihe ha ma about you bụ what you want them to know that they know nothing about you who cares When will all these things stop na Igbo? Must you kill another person's image for you to succeed? You go and hustle. Business you are doing, you are not the only person doing it. So all depends na ka i si gba mbọ ka i si chọta ndị ndị ego gị afịa. Ụnụ ncha na-eme business because gị bụ Palace of Justice na ị ya-agwa m na ego niile na-abata na account onye ọbụla ị chọrọ inyere aka ka ị na-enyecha onye ahụ. Ọ na-enwe nke ị na-eri na ọ bụ you. I wish we all know Ogechi might have o nwego o nwe ike o nwego ndị ọ nara ego ọ natachara ego on behalf of them o nyerọ fa but all these things unu dị online na na-eme ya what do you guys intend to achieve there i don't understand why can't you just go background gaa nọọ settle all this issue amicably where nobody will know instead of coming online and be talking all, all kind of shit every day na na-akọ na-akọ nonsense bikonu because ihe a na-ekwu na ọ na-emekwa na business ebe anyị nwa na-azụ afịa ị ya-afụ mmadụ na-alụ nwa i ji 5 naira je go this particular product mụnwa ji 20 naira jekwa go that same particular product meanwhile the quantity m goro is higher than your own whereby they now give me some kind of discount mata ị mara 5 naira na business ahịa onye ọbụla goro ahịa the same product i goro with less than 5 naira discount o gbugo gị n'ahịa ahụ because o wepụ 5 naira n'ahịa ahụ customers gị anago so mgbe mmadụ bịazi na shop nke gị ịbịa go the same product ị kpọrọ ya afa ego onye ahụ wee na-agwa gị na ọ na-egokwa na nke onye dị otu onye dị otu a na so so so amount which you self know that the amount of the customer gwa gị is true that the person is likely to get it there

nke a gaa another thing m chọrọ ịkpatụ aka today bụ na o tere video Hey, hi, thank God. ndị Igbo anyị biko ọ ya na ọ nwere ụnụ afụgo the picture na-egosi ụnụ na nnukwu egwu mkpọ ee eh, for ndị ahụ onye onwe onye Igbo a na-akọrọ akọrọ onye bụ onye ọbụla ma ya but for ndị amarọ afa ya bụ Bright Chimezie a lot of you must have been wondering for so long now sị keezi ebe ọ nọ na ada anụzi onye onweze na anọkpara akpara ya nke a nke nke ị sokwa na-ajụ ya bụ ajụjụ ike kwu m but o nwere one day m nọ online wee na-ege okwu Nnamdi Kanu na-ekwu ọ na-apụta from prison so he was like speaking for those that have been in the prison without trial mgbe ọ na-eme advocate for ndị nọ n'ebe ahụ and i overheard him if i'm right i don't know i'm not sure but i think i overheard him saying something like so even somebody like Bright Chimezie nọ ebe ahụ without trial so ndị Igbo anyị ya bụ ịnwa aka n'ihu nyere anyị niile ndị ọnụ na-eru n'okwu ndị kpatara ego I'm calling on all generally ndị Igbo niile this Bright Chimezie onweghị onye nwa afọ Igbo ya-asị na ọ dị eme enjoy egwu ya he represent ndị Igbo n'egwu niile represent Africa so onye nọ na that prison for, for whatever reason without trial bụ ịnwa aka n'ihu nyere ndị fan ya niile na ndị ọbụla bụ ndị Igbo bikonu arịrịọ ka m ji bịa n'ụbọchị nke taa because anụrụ ya bụ ihe since ahụ I've been wanting to do this short video but no time because I'm a busy person I'm a businessman biko wepụtanụ ego ọ bụrụ ihe ego ya-emenwu ndị ọnụ na-eru n'okwu biko nebanụ anya n'ihe a ka nwoke a pụta ebe ahụ life na teacher o kwuru ya n'egwu every day is a lesson nya nwa amụtakwana lesson nke ya whatever be the thing mere o ji baa na there ọ lesson nke ya ka ọ bụ bikonu ka anyị nebara na ya anya hmm? Bright Chimezie is a, is a well-known person is a legend so he shouldn't just be overlooked and abandoned in a prison as if he's nobody bikonu ndị Igbo anyị esekpu m ana were ayọ aka m eh, bikonu ana m ayọ ayọ ọ mụ bụ Mr. Adejude biko ana m ayọ on behalf of him and ndị ndị egwu na-emetụ n'obi ndị condition ọ nọ na ya adịrọ mma n'obi biko nebara na ya anya ka anyị kpọpụta na ya na onye nke anyị ka ọ bụ ka ọ na-enyekwa anyị aṅụrị na-eshowkwa our culture and our heritage to the whole world biko nụ Bright Chimezie should not just be abandoned like that as if he's nobody he's somebody he's a great hero in Igbo land and in Africa worldwide biko nụ ka e nyere na ya aka ihe naabọ a bụ ihe m ji bịa n'ụbọchị nke taa na-ayọ unu bụ ndị Igbo ka anyị nyere nụ Bright Chimezie aka ka ọ pụta n'ọnọdụ ọ nọ ya prison ọ nọ prison abụghị ebe ebe ụdị mmadụ dị ka ya kwesịrị ịnọ biko na ọ nnukwu mmadụ ka ọ bụ ka e nebara na ya anya and then Ogechi Okeke and Palace of Justice nebakwa na anya n'ihe ahụ kwuru dozie na ihe bụ ihe bụ ihe na-ese okwu n'etiti unu naabọ mana ọ bụ na okwu ndozi biko nụ kwụsị na ịda na-anwụ onwe unu aka n'iru na social media ọ business ka unu na-eme mmadụ egbuna business nwanne ya ka o wee succeed ogbenye ka nkụ n'ala Igbo ana m ekwu oge niile biko nụ nebara na okwu anya ọ ya-adịrị anyị niile mma dịrị Igbo niile mma ma ndị nọ n'ezi ma ndị nọ n'ụlọ anyị na-eje eje na-abata abata ụkwụ ama akpọ anyị ogologo na ahụ isi ike ya-abụ nke anyị ọ mana onye Chukwu gọziere